ani yatimɛw ani dɛsɛbaatɔw e ala aw b'a dɔn min bɛ nin kɔnɔ an ka mago t'o la n b'aw deli ala aw ka moto in ta ka segin di ne ma a ye sabali ala ni kira kama cɛ ye i tɛgɛ da i sɔn na da da tigi da n b'aw deli ala ni kira kama ee n b'aw deli Ni mun ta mɔgɔlakolo a kɛra ti ban ma ta tiɲɛ dɛ e y'a fɔ mun kɔni e nin dabila dɛ e seginna nin fila kan walayi bila i b'a dɔn mun b'a la k'i bɛ ka mobili sara la e ni ka mɔ i e n'i ka mobili ko de bɔ dɛ i ba ba ba ba

wa bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lakali ko waritigiba dɔ ye wari d'i ma i ka yɛrɛ fantanw na e dun y'i ban ka ne ka wari minɛ ne ko ahmed est ce que e bɛ maloya e ni ne kun farala mun kan yan e t'o dɔn i t'o somɔgɔ dɔn mais ne ko n bɛ wari d'i ma i ban k'i t'a la i bɛ ka ɲinɛ min kɔ o y'a ka baara kɛ alako de ye ani alakirako ani silamɛya mais e y'i ta kɛ yɛrɛ yira de ye n bɛ d'a kan ko faamaw k'a ye heyi ne n'i tɛ jɛ bɔ n ka so ne bɛ bɔ i ka so kɔnɔ i ka so i ka so ye bɔ n ka so kɔnɔ i ni ne tɛ jɛ foyi la mɔgɔ min t'a minɛ i n'o tɛ siya kelen i n'o tɛ jamu kelen i n'a tɛ sigida kelen i ni ne de bɛ sigida kelen na yan nɔ. n'i ban ne ka fɛn minɛ i y'a k'i yɛrɛ de la i y'o faamuya wa ne n'i tɛ jɛ foyi de la bɔ n ka so kɔnɔ yɛrɛ yira ji fo ka n kɛlɛya cɛ la maa min ka baara ye yɛrɛ yira ye ala sɔsɔ ne n'o tɛ jɛ foyi kan tuguni bɔ n ka so kɔnɔ Bɔ n ka so! Awɔ, i ko basi don. Ɛ! Ee sunkurunin dɔ bɛ yen ko Baga. Unhun. A bɔn bɛ mɔgɔ kura fɛ. Awɔ. Ne tun kɛn bɛ ka n kan d'a ma. Unhun. Nka a ko gɛlɛyan bɛ kosɛbɛ. I n'a fɔ cogo di tan? Ee kamalennin minnu nalen u cogo an ka sigida kɔnɔ yan nɔ, k'u kɛn bɛ ka so kolonin ta k'o k'u dagayɔrɔ ye. Kɔfɛ kare in kɔnɔ yɔrɔ in na. Kɔfɛ kare in kɔnɔ. Baga de kɛlen bɛ k'olu kɛ a taama ɲɔgɔn ye k'u k'a jɛɲɔgɔn ye n ye ko bɛɛ kɛ k'a ka fara u la a tɛ lamɛn ee cogo di tan e muso ni cɛ fana ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ma dun ne ye ko bɛɛ kɛ baga fɛ fara ninnu na hali ala ma taa baga somɔgɔw n ko a k'u jira n na cogo min na n bɛ se ka ninnu dɔn baga ma sɔn ne tɛ foyisi dɔn baga la

ne mun koyi maa wɛrɛ n'o kɛ sinon o tɛ ne ye wala bɔ bɔ n ka so n'a fɔra ko n bɛ n ka kamana gan na ee ee amadu bɛ tila ka don ka na tuguni k'i bɛ n'i cɛ sɔrɔ ne la yan ee ala y'o ta ala subahana wa taala ne bɛ nin kɛ cogo di n ser'u ma n y'a kuma f'u ye u ma hali n lamɛn u ye menase yɛrɛ k'i menase k'i ye mun kɛ ko n ka fara ka b'u ka yɔrɔ la wa ko ne ka fara ka bɔ baga la ee o mɔlu y'a wolo wa e dabali ma ban a kɔni tun ka di ne ye i ka kuma n'u ye man ye dɛ basi tɛ sinon hali ala ma taa sigida kɔnɔ yan walejugu sni ko o de cɛ an bɛ ni banna si ye ninnu ma ko an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka fu siri a dan na n'a kɛra a bɛ diya kosɛbɛ parce que ninnu tɛna fɛn foyi yɛrɛ kɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔ a ma dɔ kɛ mun na gindo cɛkɔrɔba in ka ko i ma bɔ a kala ma cɛ ka moto ka bali ka tunun a yɛrɛ ma ten k'a lajɔ dɔrɔn k'a ka moto minɛ ka taa n'a ye hali sini ɲɛ ma sɔrɔ a la i b'a kalama gindo ka ko ye hmm. gindo somɔgɔ dɔ nana se ne ma hmm. ka kuma ni ne ye hmm. ko ni gindo ka moto bɛ ne bolo ko ne k'a kɛ ala n'a kira kama ko ka gindo ka moto ko k'a d'a ma a filɛ nka bagama dɔrɔn an kɔni bɛ ala deli nin koɲɛ ye ala ka nɔgɔya e n tɛ fɛn kalama fɛn min na n b'o di cogo di mais olu fana b'aw de dɔn ne maa kuraw de maa caman t'u kɔrɔ kalama o kɔni bɛ ka feere mɔgɔw ma ten o tuma na e ma t'e sigi de cɛ tɛ sigi tɛ ɲɛ anw ka yɔrɔ in na o e yɛrɛ sigilen mɛnna o balila ne la o a bɛ kɛ cogo di parce que i ɲɛ bɛ i mana sigilen de sɔrɔ yan nin sɛzi hali ni nin sɛzi hali ni kari kari la an ka foyi t'a la parce que an ka yɔrɔ ye jakuma dɔgɔ de ye mɔgɔ t'a girin wagati dɔn o tuma bɛɛ anw ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn na eh, dugumɛnɛ sɔngɔrɔ bɛ kini da goya la voilà i y'a fɔ cogoya min na kɛ ten ok i bɛ s'u ma n'ala sɔnna a bɛ diya kosɛbɛ

aw mais i bɛ mun kɔni bɛ min fɛ i bɛ jija a ka kɛ a ka kɛ ee, malo malo malo ɲɛnamaw yɛrɛ yɛrɛ de en plus a ka kɛ ne cɛ ɲumanba ye parce que bɛ ka taa ni telew ye fɛn wɛrɛw bɛ ka taa yɔrɔ in bɛna filime quoi a bɛna ɲa pour que mɔgɔw k'a dɔn ko baara bɛ ka kɛ quoi i m'a faamu d'accord problème t'a la ayi n'e taara karamɔgɔ na b'i fɛ karamɔgɔ na b'i bana ee i cɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ wari la han waritigi waritigi ni maa tɛ filan ye n'ala tɛ non kana jɔrɔ o la yɛrɛ ayi o kɔni n bɛ min f'i ɲɛna o k'o to yen o k'o to yen ala de y'o kɛ ne ye walayi ok madame danbele a bɛ diya ye trop trop i jija i ka se k'o kɛ a kɛcogo la dɛ i y'a mɛn d'accord fo waati problème foyi t'a la ok merci beaucoup à tout à l'heure bye Eh, ok kana ɲinɛ dɛ en plus eh, fɛn ni sukaro ninnu fana san tulu ninnu donc i b'a sɛbɛn i b'a sɛbɛn eh, ahmed dollar donc n'i ye ahmed dollar sɛbɛn sisan fɛn ninnu sanfɛ i bɛ ahmed dollar sɛbɛn fɛn ninnu bɛɛ sanfɛ donc o la mɔgɔw b'a dɔn ko ne de don en plus ne foto i b'a kɛ banderole belebeleba ye ka kɛ fɛn ninnu sanfɛ y'a mɛn ok d'accord pas de problème allez bye bye merci t'as wele i b'i cɛ fo n ye

ale bɛ k'a yɛrɛ lasiran sira o ko de la n dira a ma n bɛ game kɔnɔna de la o est-ce que i bɛ a y'a n'a mɛnna ale tɛ crime juguman kɛ n ka cɛ an ma deli ka mun ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ yɛrɛ bɛ se yɛrɛ da bɔ a la aa ne kamanaganna koyi nafolo dilen ne ma o nafolo tununna nin cogo in na tan tɔ ne de ye amadu wele ee amadu a kana n lebu alo karamɔgɔ na bi ayi nin tɛ cogo yɛrɛ ko ne ma wuli dɛ ne bɔra dugu kɔnɔ sisan sisan ne filɛ ka se n ka da la yɛrɛ de sisan non t'inquiète ayi e tun ka kɛ ne ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ o ayi dɛ e k'a to yen wa e bɛ ka ne wele tan avec inquiétude i ye i ye inquiétude mɛ mun de bɛ yen je t'en prie n b'i deli a ɲɛfɔ n ɲɛna ala kama

ee ala ala ni kira e e ti ne yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ la e ne dun bɛ nin wari sara cogo di ee ala e masa rahmani e ti da yɛrɛ ka bɔ ni kɛra ee ala a ko nin ne de bɛ cogo ye

ne tun y'a fɛ hali tun ka to ye siɲɛ kelen a ka ɲi a ko ɲɛnabɔra i y'a faamu a ka ɲi n b'i deli yɛrɛ de o ko banna sigida bɛɛ ka bonya de bɛ kan e ye ne wele ni kamanagan min ye ah, ne ma se ka lafiya fo n ka n'i lamɛn awɔ n y'a faamu n y'i wele n ka moto ko de la denmisɛnnin dɔw de binna n kan sira la ka n ka moto bɔ n bolo ah. Bon n kun y'i wele o ko de la n'i sera ka n ka moto ye a bɛ diya n ye kojugu denmisɛnnin dɔ nana ka bɔ a cɛ kun dɔrɔn n wulila dɔrɔn bɛ taa kankari da a ye dɔrɔn e ja mɔgɔ fila de don n m'a dɔn tɔ kelen bɔra ka n ka moto ta ka taga bon dɔw n ko ko wala ko wɛrɛ sen ko terikɛ dɔ bɛ yen u ko k'a bɛna bɔ npogotigininw nɔfɛ u kɛlen don k'o fana kuma tiɲɛ cogo bɛɛ la k'o kun ɲɛsin u ma o yɛrɛ o bɔlen don hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ye i b'a fɔ ko cɛ or que muso don sisan denmisɛnninw tɛ yan n y'a faamu n b'i fo yɛrɛ dɛ nka n bɛ se k'a ɲɛnabɔ a ka ɲi awɔ a ka ɲi i bɛ se n bɛ se k'a ɲɛnabɔ a ka ɲi sini ye ne wele ka ne to gwalan de la jatigi dɔ ye ne sɔrɔ ne tun bɛ jigin pɔn fɛ sɔɔni awɔ n b'i deli ne de tun y'i wele ɔ nka n tilala ka yafa i ma tuguni ne fana b'i deli a ɲɛfɔ n ɲɛna ayi n b'i deli sabali ala ni kira yɛrɛ de kama ni ko in to tan awɔ deli sabali sa ayi a fɔ n ɲɛna sa ahmed ne de tun y'i wele n k'i ka yafa n ma ala ni kira kama ne jo foyi de t'a la k'i wele yafa n ma a ma sɔn sira b'i bolo n jo foyi t'a la k'i wele i ni baraji i y'a mɛn ala k'i sara e ye n wele waati min awɔ o sɔrɔ n bɛ bɔlɔn na

Ŋka jumɛn ye ee ko misi ye wari di Nabi ma ko Nabi k'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ walima i ye dɔ sɔrɔ la wa ne yɛrɛ o kuma mɛn ne wulila ka se Nabi ma a ko ko ne k'a kɔnɔ tile fila nin na e ko deli e wari di ale ma ale k'a tila mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ e sera ma ale ko ko wari dira k'e ka taa ka na kɔfɛ

Cɛ yɛrɛ i ka bese de yala la cɛ tɛ lafiya

walahi amɛdi ne tigɛr'e la bi ne tigɛr'e la Daga mankan ne ba. tigɛr'e la kan'a k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ se ne la dɛ aw ka di yiri ju la Amen. ba i ne bɛna dɔn ko Dɔnni ka e ni ni amɛdi cɛ ka jan i ye kɔrɔkɛ de don mɛ amɛdi i fana ka sabali sa e b'i ta i dɔgɔnin jugujugu fɛ nin cogo in na ah ɛɛ e b'a dɔn amɛdi ye mun kɛ ne la amɛdi ye mun kɛ ne la walahi ne tun t'a dɔn ko hɔrɔn kamale bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔna min bɛ sɔn ka nin k'a hadamaden ɲɔgɔn na amɛdi ye jigilatigɛ min da ne kan walahi danbaga yɛrɛ de b'a dɔn ah ayi sabali hali maaninfin i tɛ sɔn ka nin k'i jugu la nka amɛdi ala dɔn masa ye k'a kɛ ne na ne ma wele nin kama

e bɛ siran siran kojugu o ma donc an tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ b'a bɛɛ flic ka côté yan a cɛ ni flic b'i kɔ i b'a bila de wala i b'a bila de sharp cɛ i bɛ business fɛnw falen telefɔni falen a cɛ i b'a bila ɔ ka cɛ ni bileko don o b'i bila pɛ la o ye ziri ye taa dɔrɔn ka cɛ i ta b'i sɔrɔ o de ka gɛlɛn a bila dɔrɔn i kɔrɔmuso ta ka cɛ o ye ziri o cɛ b'i yɛrɛ kɛ fugari de ye kuma dɔw la o ma plan jumɛn bɛ yen wa mugan ko in yan ka cɛ i bila pɛ la nin bɛɛ de ye ziri ye wala i b'i la yan ne y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn o kelen de don ne ka morikɛ de ko ne ma ko ne ka jigilatigɛ saraka bɔ o o jigilatigɛ saraka bɛnna Ba de ma ne hakili la sigida in kɔnɔna na bɛɛ bɛ ne ka nafolotigiya kalama yan i bɛ si ka ne ka nafolo jeni a tɛ ban e i taara i ye enveloppe dayɛlɛ fɛn kun t'a kɔnɔ ne hakili la se ma su fɛ k'a fɔ ko wari ko b'i la n bɛ wari d'i ma n t'a kɛ n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini wa sigida mɔgɔw fɛ u tɛ ka ne faamu de a kɛra mɔgɔw kɔnɔ de ko ne tɛ foyi la yan n yɛrɛ yira kɔ e t'o la de e t'o la de ba a ye min fɔ tiɲɛ don kɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲininka jugu e la ala ni i ka nafolo di cogo bɛ mɔgɔ ma n'a fɔra ni e bɛ wari o wari di mɔgɔw ma n'i bɛ fɛn o fɛn di e b'o bɛɛ filmer k'o bila réseau kan o cɛ man ɲi sa a fɔra ko n'i bɛ ɲuman kɛ i jija n'i b'a kɛ tɛgɛ min na ko kelen kana bɔ a kalama nka e ta bɛɛ de bɛ bila réseau sanfɛ bɛɛ lebu de b'e bolo k'o bila sa i mana fɛn o fɛn di mɔgɔ mɔgɔ ma nafolo ka fara balo e b'o bɛɛ de filmer k'o bila

ne opérateur économique de ye donc ne mana fɛn fɛn kɛ ɲuman na fo ne k'a filmer de k'a bila réseau sanfɛ walasa an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko ne fana bɛ ka baara dɔ kɛ ne m'aw wele nin si kama ne yɛrɛ m'aw wele aw ka na aw bolo da ɲɔgɔn kan ne y'aw wele de dɔrɔn mankan min kɔni kɛra n tɛ fɛ k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye tuguni wa a ka di n ye aw ka na bɛn ani kelenya ma n bɛ fɛ aw ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ a ye n ka kuma mɛn yan

ayiwa ne kɔni ma dɔ wɛrɛ f'aw ye ne y'aw wele ne y'aw wele k'aw lasigi aw ka taa ni adamadenya ye n tɛ fɛ k'aw ye mankan in na vraiment a man ɲi n t'a fɛ tuguni a ye n ka kuma mɛn yan sira b'aw bolo Mana.

mais boss n yɛrɛ ɲɛ y'a ye a bɛ ka boli a ye mali bila yɛrɛ déjà ah. okay. boss problème t'a la mais ne hakili la kɔni n'a y'a sɔrɔ an ka plan de ko don kɔni sisan kɔni a ye mali bila ka ban ale dɔrɔn de b'a kalama walima o kɛ sa fo a bɛ k'i ta ye problème foyi foyi t'a la Baka, yan muni bolo. Iba na maganda.

n y'i ɲininka ka dɛsɛ i somɔgɔw ka yɔrɔ bɛ fan jumɛn i bɛ i ma sɔn ka fɛn fɔ n ye han jɛ bɛ nin bi sugu de la

e ne dɛsɛra ka fila fila ta e la ni e ye tiɲɛ kɛ

e ni nin bɛ ɲɔgɔn dɔn di nabi e bɛ min sigilen na a tɔgɔ baga ne ni baga tun bɛ ɲɔgɔn dɔn nka an ka ɲɔgɔn dɔn ma diya kosɛbɛ A bɛ wagati jan bɔ ne ko baga ma n k'a k'a somɔgɔw jira n na a kun ma sɔn ni ne ko kuma o kuma k'a k'a somɔgɔw jira n na a bɛ ko dɔ sɔrɔ ka don ne ka kuma kɔrɔ o de ye ne siga a la ne ko n ko n b'a ka ko ɲɛɲini ne ka ɲɛɲini de kɔnɔna la ne taara sɔrɔ Jaaja u ka mɔgɔw tɛ yan yɛrɛ a ni kamalennin dɔw de faralen don ɲɔgɔn kan sokolonnin min bɛ an ka yɔrɔ côté sanfɛla la i b'a dɔn kɔnɔ an ma yɔrɔ dɔn baga ni a jɛɲɔgɔn kun bɛ o so in de ta u kun bɛ k'o k'u ka walejugu kɛyɔrɔ ye a yɛrɛ ma kɛ kunnaja ye ne ka ɲɛɲini taara sɔrɔ u kɛlen bɛ ka baga siri i n'a fɔ saga mɔnɔ wa ni ne tun ma na na kuma la u bɛ sɔn ka kojugu k'a la dɛ walayi ne muso ɛ ne ye o donna cogo min na o ni bi lahalaya tɛ kelen ye dɛ o ye tiɲɛ ye cɛkɔrɔba i ye ne ni minnu ye ɲɔgɔn fɛ ne baarakɛɲɔgɔn de don wa u ma ne diyagoya fana ko ne ka tugu u ka baara kɛ dɛ, unhun, a diyara ne yɛrɛ de ye bon ne bɛ to ka n bila lahalaya la, unhun, hali mɔgɔ t'a dɔn ko ne bɛ se ka dimɔgɔ faga, unhun, pour que ka mɔgɔw ka intention tirer ka kɛ n yɛrɛ kan, unhun, o la ne tɔw ninnu olu bɛ na ka binkanni walew kɛ o tigiw la, ah, o de y'a to o don o yɛrɛ n sera ka i ka saki minɛ o cogoya de la bon depuis e ta in nin kɛra ne ma se ka lafiya i y'a fɔ ko dɛsɛbagatɔw ni lujuratɔw ka hakɛ de ye nin ye ne ma se ka lafiya n y'a fɔ n tɔw ye n ka hakɛ in ta n ka na segin i ma u ma sɔn bon ne y'a décidé ko n b'a ta ka na u ye bese yɛrɛ dan bɔsi n kunkolo kunna ka n kirin ka n siri ka n da o wagati de la Badara yɛrɛ taara bɔ n kan yen nɔ ka epla wili la fɛn ka n denmuso nin ne ka saki yɛrɛ yɛrɛ de fiyewu dɛsɛbaatɔw kamanaganbaatɔw ɛ i m'a dɔn bi dɛsɛbaatɔw na nisɔndiya kosɛbɛ n ka denmuso n b'i yɛrɛ fo i ka saki in dili la ne ma kosɛbɛ bari sabula fantanw jigi ani yatimaw jigi ani falatɔw jigi O nafolo min dira ne ma n'a fɔra ko nin tun taara kɛcogo ye ne la ni e sera ka hakili sɔrɔ ka na n'o ye vraiment n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ fili man jugu mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu n b'i fo kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara n ye kosɛbɛ Badara n b'i fana fo An jɛra a ye dɛ o tɛ foli ko ye nka i ɲanama dɛ ninnu b'an kɔ an sera ka tila u la bi nka ni nin bɔra kɛnɛ ma u kana na kojugu k'a la dɛ ne kɔni tun b'a fɛ an k'a lajɛ ka polisiw wele ni polisiw bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka i tɔw ka koɲɛw fɔ laala a bɛ caman caman bɔ i yɛrɛ kunko la o yɔrɔ alo asalamu aleykum aa karamɔgɔ nabi baasi tɛ yen kɔni alihamudulila Ɛɛ o don na lajarabi dɔ tun ye ne sɔrɔ bandiw binna n kan n ka sɛki minɛna ɛɛ nafolo tun bɛ sɛki in kɔnɔ nka mɔgɔ kelen sɔrɔla u la min ye hakili sɔrɔ ka na ni sɛki ye u yɛrɛ tun jɛna o fana na tuguni ka tila k'o o bugɔ k'o siri nka n ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Badara ala ni o sababu o sera k'a foni o yɛrɛ sera ne fɛ yan nka sɛki dilen kɔfɛ ne ma n y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la badara y'a fɔ n ye ko ni a bɔra nin cogoya in na ko u bɛ ka siran u kana problème s'o ma tuguni aa o la ne ko n ko i jɔ n ko n bɛ aw wele I komi an bɛ maa ninnu dagayɔrɔ dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan a ka an dɛmɛ an ka se ka maa ninnu daga ta ka bɔ an da la cogo min na wala o de tun don aa alihamdulila a diyara n ye kosɛbɛ An baraji asalamu aleykum a ye hakili sigi nin ko bannen pe u ye polisi wele bara i sɛgɛnna dɛ